Ine Agape Khombe amene ndimayankhulapo mu nkhani zochitika m'dziko la Malawi. Ndafuna ndiyikire ndemanga pa zimene zikuchitika kuti anyamata a mumzinda wa Lilongwe amene akuganiziridwa kuti ankachita zipolowe nthawi imene boma la Malawi Congress Party limalamulira, anamangidwa ali mu chitokosi. Kwa nthawi yachingapo tsopano taona anyamatawa akumapatsidwa mwayi wa bail from court koma akapatsidwa mwayi wa bail uh, ali ku khothi konkuja asanatuluke akumamangidwanso pa milandu yofanana ndi yomweyo. Nawo sindikufuna kutenga mbali koma ndikufuna ndipange ndiyankhule chomwe ndinachiyankhulapo m'mbuyomu. Mu mchaka cha 2020 2021 izi zinakhala zikuchitikanso kwa munthu wotchedwa Norman Paulos Chisale ankati kum'manga akamapatsidwa bail nthawi yomweyo apolisi amam'manganso, akamapatsidwa bail nthawi yomweyo apolisi akum'manganso. Nthawi imeneyo boma la Malawi Congress Party likula, likulamula ndinayankhula against that, ndinanena kuti uku nkumuzuza munthu. apolisi ngati akuidziwa milandu why can't they consolidate milandu yake yonse nkumakaipanga present ku court at least for once tinatchulidwa maina kuti ndife kadeti koma ine ndimayankhula ngati governance and human rights activist kufikira pamene khoti lalikulu linakabwereza kuvo- ku- kuyankhula mofanana ndi zimene ndinkayankhula nthawi imeneyo ndikuwalamula aboma kuti kuli bwino apange consolidate milandu yonse Ngati nkotero munthu asammangenso. Kuchokera nthawi imeneyo, a Chisale anakhala akumakayankha milandu imene anamanga kale osati milandu ya chibwerezabwereza ngati mmene a boma ankafunira. Iyi inali trick yofuna kumsunga nthawi yaitali munthu mu ndende pa zifukwa zosamveka. Mu zaka zomwezonso boma la Malawi Congress Party linamanga achinyamata almost 18 amene amaganizira kuti ndi makadeti pa milandu yokhudzana ndi kuotchedwa kwa maofesi uh, a, a, a UTM ku Area 24 mu mzinda wa Lilongwe ndi kwina ndi zipolowe zosiyanasiyana ankangomangapo amene akumudziwa kuti ndi kadeti ankatenga ameneyo tinayankhulanso kuti the police should investigate thoroughly before arresting people and i can tell you tamaliza past six years milandu ija sinapangidwe conclude chifukwa amangogwira munthu chifukwa kuti ndi kadeti without evidence okay now history repeats itself pano panso achinyamata amene anali mboma la malawi congress party amangidwa ena akuwaganiza kuti amene akuoneka pa zithunzi ena akuwaganiza kuti amene akuoneka mavidiyo but thats ntchito ya makhoti ntchito ya apolisi nkummanga munthu kumuuza ma charges ake nkukampereka ku khoti akaonekere ku khoti ngati munthu uja akufuna apemphe mwayi wa belo khoti likavomera limpatsenso mwayi wa belo Zimenezo sitingalowerere. Pokhapo pamene tikulowerera ife ndi powakumbutsa apolisi kuti from the background and uh, analysis imene tikuyiperekayi tikukhulupirira kuti boma ili lilipoli silichedwanso kupanga chitukuko chifukwa chotaya nthawi yawo pa nkhani zambiri ma politically motivated arrests ngati amenenso nthawi imeneyo ankakhala akukumana pompanopo a mabungwe osiyanasiyana anayamba kale kuyankhula kuti Professor Arthur Peter Mutharika akusankha anthu m'maudindo anthu amene ali ndi mabelo mthumba ndipo ndi inenso amene ndikuyankhula lero ndinayankhula last week kunena kuti amene akuyankhula zimenezo akulakwitsa because uh, a suspect an accused remain a suspect mpaka nthawi imene akhoti angamugamule kuti ndi olakwa ndiye profesa arthur peter mutharika ngati akusankha anthu amene ali ndi mabelo mthumba pa maudindo sakulakwa because both the president and his vice they are law professors and they are coming from law background onse ndi ma phd holders akudziwa kunena kuti munthu ndi wosalakwa pokhapokha tsiku limene khoti lingadzagamule kuti ndi wolakwa choncho ndi mfulu kufanana ndi wina aliyense mchifukwa chake profesa arthur peter mutharika akusankha m'maudindo anthu mosawerengera kuti munthu ali ndi nkhani ku khoti kapena alibe chifukwa akudziwa kuti pokhapokhapo khoti litadzampeza kuti munthu ndi wolakwa pamenepo profesa arthur peter mutharika sangamusankhe munthu oteroyo pa udindo that is the legal concept ya ife anthu omenyera ufulu now anthu a malawi congress party inu aboma anthu amene mukuwaganiza kuti ndi a malawi congress party achinyamata ankachita zinthu ankachita zikwirikiti atsekulireni milandu muwatsekulire milandu koma isakhale njira yowapanga hold kapena kuwaika pa unlawful remand, prolonged stay, ya mu prison pa zifukwa zomawapanga milandu yawo mwa nyonyolonyonyolo. Ukuku pamawa kukuphwanya ufulu wa anthu. Kumbukirani kuti munthu akamakawonekera ku court achibale amakhala akuononga ma transport kukaonekera nawo komanso pamakhala ma bail bond achibale amakhala akusaka ndalama zokapangira ma bail bond a anthu achi ku prison kuja zakudya zake ndi zovutikira dziko lino ndi la njala ngati kufika pomaitanisa zakudya kwina sitingamaononge chakudya cha akaidi kumene kuja chifukwa cha anthu amene tikudziwa kuti 3 4 days akhala akutulutsidwa kumene kuja Ngati nkotheka limbikitsani kuti amakhoti akhwimitse ma condition otulutsira anthuwo koma ufulu otulukira anthu pa bail ndiwawo, pasakhale deliberate motives yomangowasunga anthu popanda chifukwa. Anthu amene tisawaike kuti ndiolakwa khoti lisananene kuti ndiolakwa. Apolisi ntchito yanu mu nthawi inoyo ndi yopanga compile ma evidences amene sadzakuchititsani manyazi pa mawa ku court because kumanga munthu ndi kophweka kwambiri. Nchifukwa chake tikupereka example yoona kuti mcp inakangalika kumanga anthu, boma la mcp linakangalika kumanga anthu nkuchedwa kupanga zitukuko zothandiza anthu.

izi ndi zimene pakutha pa nthawi amalawi amakhala akufunsa so we should not be derailed much as we need to bring sanity mu dziko mwathu poonetsetsa kuti chilungamo chichitike makamaka kwa anthu amene ankapangidwa chipongwe ndi iwo amene ankapanga chipongwe anzawo izi zisatiiwalitse kufunikira kosamala maufulu a anthu kuphatikizapo amene oganiziridwawo So, mmene tikulimbikitsa kunena kuti chilungamo chioneke pa amene anavulazidwa ku Mponela, kwa Mbowe, pa area 18 Tower ndi, ndi ku- pa Simama Hotel sitikutsogolera kuti police should be alternative ya mobile, ju- mob, mob justice ayi Choncho ngati human rights and governance activist ndikuima pa independent platform to say izizi tikugwirizana nazo kuti apolisi akuonetsa action, they are taking action at least. kuonetsa chidwi poteteza anthu enanso amene angadzafune kupanga zionetsero right chifukwa zionetsero zikhala zikuchitika anthu akhala akuzifuna so that's a precedence kwa amenenso angafune kudzateteza boma ili munjira ngati zosakhala bwino this is setting a good precedence kunena kuti ukapanga chipwirikiti kwa anthu ama demonstration nthawi ina zimakutsata At the same time, tionetserenso kuti mugulu la anthu ogwidwa nkutheka onse kapenanso ena ndiosalakwa angoganiziridwa monga mmene chinachitikira ndi anthu ma cadet amene anamangidwa nkhani za ku area 24 kuti anagwira anthu ambirimbiri ongoganiziridwa amene khoti inalephera kupanga conclude mpaka pano. in that scenario tikuzunza mizimu yosalakwa amabungwe anzanga tiyeni mmene tikumenyera ufulu tisatenge mbali we should be impartial aboma let's not be impartial a opposition a leader of opposition tikuthokoza mwayankhulako ku court yes we should not take side we should look at the law mmene a khoti amalitengera samatengera mbali they just apply based on evidence ifeyo ngati nzika ngati dziko tilibe ma evidence or what we are saying what we are doing is based on based on chithunzi waoneka ndi uti, based on uh, matipsi kapena otitsina khutu atchula wakuti that's, that's what we are doing so tatiyeni tinyamuleni zimenezo tipite nazo kukhoti anyamata akaonekere apatsidwe mabelo eh? they should be productive citizens ndi nthawi yolima iyi tsiku limene saonekera mkhoti azikakhala akulima kumunda kwawo by the end of the day mabanja awo adzafunabe chakudya so maufulu a anthu amenewa ndithu ndi gawo limodzi la anthu ofunikanso kuwateteza chifukwa ngakhale anthu a milandu yakupha amalandirabe belo timaona akulandira belo taona apolisi akuotcheredwa nthawi ina even magalimoto chifukwa kuti akufuna kukateteza ufulu wa munthu oganizidwa amene community yamugwira ikufuna kumupha ifuna kumuotcha apolisi they go osati kuv- kuvomereza kapena kukondwerera ndi uchigawenga kapena uchifwamba umene munthu amapanga, koma kufuna kulemekeza lamulo la maufulu a munthu wina aliyense pa dziko lapansi pano Ndati ntero ine. Ndati ntero modandaulira kwambiri. Tisamabwereze zimene tina, zinadzudzulidwa padzana. Ndikukhulupirira kuti a boma ili chimene amachiona kuti ndi choipa chikuwachitikira mu nthawi imene Malawi Congress Party imalamulira. Achimvanso kuti ndi choipa sichikuyenera kuti iwo awa, achichite kapena chiwachitikire mmene iwo akulamulira. Tikatero we are setting a precedence kuti ngakhale boma likubweralo lidzadziwe kunena kuti